kabuku ngati aka tikuona mutu wa 31 umene ukukamba za za bwalo la akulu a mpingo lotchedwa sinodi za bwalo la akulu a mpingo lotchedwa sinodi Ah, ndikuyamba poyambako akunena kuti tsamba ndi tsamba 64 mwachidwa kumapeto kwa buku kwenikweni kumapeto kwa bukuko kungopita 64 ndikuti tikhale limodzi tsamba 64 ya lero tiona za bwalo la akulu a mpingo limene lotchedwa sinodi ndeno mwina tikati sinodi si mawu achilendo timamva nthawi zonse sinodi sinodi lero tiphunzira za chimenechi leronso Ah, Mutu 1 wo akunena kuti kuti pakhale utsogoleri wabwino ndi kulimbikitsika kwa mpingo payenera kukhala mabwalo awa otchedwa sinodi. Apapa akutionetsera tsopano kuti mpingo uyende bwino umafunikira ukhale ndi mabwalo. Mabwalo amenewo ndi amene amathandizira kuti zinthu zizinka ziyenda bwino chifukwa choti sinodi ndi imene imayang'anira chinthu chimene chikuyendera pa mpingo ngati pena sipakuyenda bwino sinodi imaonapo ndikuunikira podzera m'mawu ake a mulungu ndipo imabweretsano mayankho pamene sipali bwino paja zimene zikupangitsa kuti sinodi ndi yofunikira kapena bwalo la akulu a mpingo ili ndi lofunikira kwambiri. Ndipo akupita pamusipo akunena kuti pamene boma ah, liyitana abusa aku sinodi ndi anthu ena oyenera kukumana ndi kulangizana zokhudzana ndi chipembedzo kotero ngati boma lili mdani wodziwikiratu wa mpingo Abusa a Khristu mwa iwo okha ndi mphamvu ya udindo wawo kapena iwo pamodzi ndi anthu ena oyenera potumidwa ndi mpingo a ndi mipingo yawo ayenera kukumana pamodzi m'misonkhano ngati imeneyi. Apapa kwambiri akutha kutipatsa picture ya boma. Akunena kuti boma ngati liyitana a azibusa kapena kuyitana sinodi tabwerani kuno. Tikambilane za chipembedzo kuti tizipanga chotani, tidzipanga motani. Ndiye akunena kuti ngati boma lichita zimenezo likudzionetsera kuti ilo ndi mdani wa mpingo chifukwa boma silifunika kulowerera za mpingo. Boma lili palokha, mpingo uli pawokha ndipo mpingo umapanga zake. Ngati boma lilowelere uku.

ndiwerenga 2 verse 2 yo 4nso ndikhudzako ndikuyamba ndipo pamene paulo ndi barnaba anachita nawo makani ndi mafunso ah, ndi ma ndi mafunsano, abale anapatula Paulo ndi Barnaba ndi ena a iwo kuti akwere kunka ku Yerusalemu kwa atumwi ndi akulu, kukanena za funso lao. Ndipo iwo anaperekezedwa, ndiwerenga 22 ve- ah, chapter chomwecho. Pamenepo chinakomera atumwi ndi akulu ndi Eklesia yense kusankha anthu a gulu lao, ndi kuwatumiza ku Antiokeia ndi Paulo ndi Barnaba, ndiwo Ayuda otchedwa Barsaba, ndi Sila, akulu a mwa abale, ndipo analembera mau natumiza ndi iwo. a Apa nkhani imene ikukambidwa ikukamba za. Tikhoza kuti nthawi imene Paulo amalalikira kunapezeka kuti amatsutsana mwina kumbali ina ya amakamba kuti taonani ngakhale amitundu nawonso iwowanso atembenuka mtima ndeno chitafikira anthu yawa anaona kuti sipali bwino tipange bwanji nde amalongosolerana mmene ayenera kuchitira Ndiye amafotokozanso kunena kuti, Koma anthu amenewa chabwino adziletse ku, ku mafano, ku kudya zongo amati kupotola, asadye, amakamba ngati mwazi, amakambanso zimenezo, ndi, ma, ndi zimene anaziika awawa kuwayankha zimene Paulo ndi anthu aja amalimbana. kuti yayi tisawamange anthuwa ndi lamulo la Mose yayi tiamasule koma apewe zinthu izi ndi anazinena zinthu zija asadye kaya mwazi asapembedze mafano uh, zinthu ngati zimenezo ndi zimene amauza anthu yawa tikaonetsetsa iyi ndi sinodi imene imapanga ziganizo apapo tikati sinodi yoyambirira inali iyi ndi imene inali yoyamba kukumana ndi ku- ndi kupanga sort out vuto limene lina- linadza ku mpingo umene atayankha analemba ngati kalata nkutumiza kuti pitani mukawerenge ku mpingo kuti koma kuti tipewe zinthu izi ndeno ntchito ya sinodi imakhala ngati imeneyo yoyang'ana mavuto amene akudza pa mpingo ndi kumaona kuti tingasofe bwanji mavuto awa tingapite bwanji chitsogolo ndi mavuto ngati amenewo

Ok, mm, kwambiri uh, anthu awa amitundu atazindikira Yesu Khristu eh, ti- tikhoza nacho amawauza malamulo a Mose kuti mdulidwe inu eh? ndeno atawauza zimenezo za mdulidwe zija anayona kuti mm -mm, chinthu ncholemera Tipite nacho kwa akuluakulu athu, kumene kuli ku Yerusalemu, kumene m'kukakambirana kwawo ndiye ndiyembekeza kuti Yakobo ndi amene anakapereka chigamulo chomaliza. I think ndi Yakobo ndithu amene anakapereka chigamulo chomaliza kuti koma anthu awo tisawamange ndi lamulo la Mose ili, koma apewe zinthu izi ndiye amatchula pamene paja kuti asadye ngati zopotola za mafano zoperekedwa ku mafano i think pamene analemba zimenezo mu mavesi awawo ndiye ndinangotolako mavesi amene ofunika ndi kuwerengawe koma anazilemba zimene ah, yakobo amayankha kuti asadye zopotola asadye magazi zoperekanso ku mafano sinanga a- a- amitundu ife timadziwika ndi kupembedza mafano timati tikafuna kukapembedza mafano timakhala timaphika zakudya nkukhala ngati chisangalalo ndithu nthawi imeneyi nde apa musachite izi musadye izi musadye izi musadye izi koma nkhani imene akutsamirapo ili pa chibwana cha mdulidwe kuti awa ngati a- a- atembenuka mtima nawonso ataninso adulidwe ngati mmene zimachitika kwa ena i think nkhani ya mdulidwe mukudziwa Ehe, ndeno amati popeza awa ndi amitundu atembenuka mtima, nawonso atani? Adulidwe kuti alowe nawo mu pangano. Ndeno akhala ngati chautsanzuli pachigwa nde ananyamuka nacho kupita ku Yerusalemu kumene anali atumwi ulendo wa Yakobo ndi anzawo nde anakayamba kuchikambirana chinthu ichi. Pamene Yakobo amabwera ndi chi gamulo chomaliza. Sindidziwa kuti ndayankha funsolo kapena mwina pali ndemanga iliyonse mukhoza kupereka. Pali ndemanga kapena lamveka pali pawiri pamene laveka pali ndemanga mwina ena chabwino tikupita mutu 3 umene ukamba kuti sinodi ndi mabwalo ena omwe mwa atumwi ayenera ku- kuona ah, kutsutsana kwa chikhulupiriro ndi nkhani za chikumbumtima kukhazikitsa malamulo ndi malangizo Kuti pakhale dongosolo labwino la kupembedza kwa Mulungu ndi utsogoleri wa mpingo Wake, kulandira madandaulo chifukwa cha kusayeruzika ndi kukhala ndi mphamvu ya kuzindikira chimodzimodzi ndi malamulo kapena ziganizo ngati ndi zothandiza ku Mawu a Mulungu ziyenera kulandiridwa ndi ulemu komanso kugonjera osati kungogwirizana kokha ndi mawuwo komanso mphamvu zomwe mawuwo apangidwira monga lamulo la Mulungu losankhidwa m'Mau ake. Apa akuonetsera zimenebe imachita sinodi pamene ikupanga ziganizo. Ndeno akufotokoza kuti sikuti ife timangofunika tingovomereza zinthu zija poti zapangidwa kapena kuti atiuza zoti titsatire izi. kungovomera kuti poti anenawo nda nda anthu amenewo koma akunena kuti amakhalabe kuti anthuwa akutsatira mawu a Mulungu akutenga zimene zili m'mawu a Mulungu ndikuzibweretsa kwa ife kuti ngati mpingo tiyeni titsatire zinthu izi izi izi izi mwina vuto limene lakula masiku ano anthu ayamba kutenga zimene iwo amazidziwa ndikumapanga ziganizo zimatuluka nkumati yapanga zinthu izi nsinodi koma sinodiyo siidayang'ane mau a Mulungunso ayi, zopezeka zinthu zikusokonekera chifukwa ambiri sakumatenga zimene Baibulo likufuna ayi nde sinanga anthu ngati kumpingo amangolandira chimene yakambirana sinodi kuti a kuti tipange chakuti chakuti koma kuti tichiunika chinthu chija chimachoka ku malamulo a Mulungu ngati amene akukamba apa kuti koma chikhale chosankhidwa m'mau ake. chochokera m'mawu a mulungu koma masiku ano anthu a- amatenga zimene aona kuti o pena pake akupanga ichi bwanji tikapange kukwathu kuja akakachipanga anthu amangovomera koma kuchiunika chinthucho sichimakhala kwenikweni cholondola koma apa akamba kuti tiyeni tiwamvere ndithu anthu aja chifukwa akutenga zinthu zimene zili mu m'baibulo koma ngati satenga zili m'mawu a mulungu imakhala kuti vutolo ndiye kuti ndi la iwowo koma ifenso tili ndi udindo woti tikhoza kugwiritsa ntchito baibulo akamatiuza chinthu tizipita m'baibulo kodi akukamba chija chili m'baibulo chifukwa mkumbukira bwino inu aku bereya amati akalalikira munthu iwo samango eh, mawu amenewo go deeper amabwereranso nawo kukaona mbaibulo kodi amakamba zija amati amati chani ndikukakhala nalo pasi baibulo ndikukaona kuti oho munthu uja amanena zoona ngati samanena zoona amati mm, izi zokhaya koma amasiku ano timangolandira mawu akangolalikira mawu a mulungu amenewo tasiya chimene baibulo limafuna tasiya zimene amapanga aku bereya amene amati akatenga samangolandira koma amapitanso kukaona kunyumba amakamba amunthu aja ndi amanyamula ndi zokhazokha zili zofunikira ndi zimene akukamba apa kuti mwina pena anthu amatha kutenga zimene angoganiza iwowo ndikubweretsanso pa mpingo ngati lamulo. Tikukambirana mutu 31 za bwalo la akulu ampingo lotchedwa sinodi kwa amene tangofika kumene. Ya, ndeno mwina pali funso kapena ndemanga pa mutu 3 wo
ndingofuna mwina kupanga andalaini mawu ena tikukambira pati sinodi ndi mabwalo ena omwe mwa utumiki Yeah. okay then mafuna mpange andalaini mawu oti mwa utumiki Yeah. ayenera kuona kutsutsana kwa chikhulupiriro Mhm. ndi nkhani za chikumbumtima ya chifukwa nthawi zina zimatheka kuti sinodi ikuchita zinthu osati mwa utumiki Yeah. koma mwamphamvu eh, kukhala ngati kuti tanena tanena kuti sinodi yanena mvetserani koma ikakhala mwa utumiki imakhala nkhani yoti mmakambirana nkuunikirana bwinobwino mbali zonse kuva mbali zonse ngati mmene idalili bwalo loyambalo eh, pa acts 15 yo eh, machitidwe 15 yo Anabwela ndithu anthu angapo nkumakambilana, Ana Paulo, Barnabasi, ana amitundu awo ndi uko, Yakobo, ana amene adali ngati wamkulu wa sinodi nthawi imeneyoyo. Zinali zokambilana zija, osati zija zongobwela nkudzanena kuti poti ndanena mutelo kapena poti ku sinodi atilamula titelo. Osazimvetsa anthu aja, aa, nde kuti sizikhala za utumiki, zikhala zongokhala za ulamuliro wamphamvu ya nde i think zimenezo zofunika kuzimvetsa olo pa mpingo ah, ngati pano sitingobwera kuti kungonena kuti apo titalamula chakuti ayi chimayenera kukhala chinthu choti akulu akambirana bwinobwino nkuvana zochita kuti kuona kuti ichichi potumikira anthu mwina zitithandizira kusiyana ndi kungobweretsa chinthu mwamphamvu
ya nkhani yake ndi imeneyo kuti sinodi ikachita chinthu mwa utumiki chidzakhala ngakhale chokomera kwa anthu apa kwa amene chikupitirawo koma mwina kuti tione masiku ano zambiri sizibwera ngati mwa utumikiwo amati sinodi akambirana izi Tipeza zinthu zokambiranazobe zioneka pena mpena kuti sizichitira bwino koma ichite koma ngati mwa utumiki ikachita ngati mwa utumiki idzachita koma chokhachokha chimene baibulo lim- limanena ndi ah, zimene zifunikira anthu atachita motsatirana ndi mawu a mulungu zikomo kwambiri mwina ena tili ndi ndi funso kaya ndi ndemanga ndi chiphunzitso timafunsa pofika kufunsapo ndemanga timapereka si mlandu pali ndiye limasunge chabwino palibe funso ndikupita pa mutu 31. folo uko kapena paragrafu ya namba foloyo masinodi ndi mabungwe onse kuchokera mu nthawi ya atumwi kaya ndi onse kapena enaena apadera amalakwitsanso ndipo akhoza kulakwitsidwa kotero sayenera kukhala lamulo la chikhulupiriro ndi kachitidwe ka zinthu, koma ayenera kugwiritsidwa ntchito ngati thandizo mu zonse. Ya Chichewacho akukamba choncho, kunena kuti masinodi ndi mabwalo ena onse kuchokera mu nthawi imeneyi, kaya ndi onse kapena enaena apadera, akuti amatha kulakwitsanso, hmm? amatha kulakwitsanso, amalakwitsanso ndipo akhoza kulakwitsa- ah, kulakwitsidwa. Sinodi imakhala ndi otsogolera nthawi zonse. Ndipo ndikuganiza ngati kuti ngati iweyo wotsogolerawe kapena ngati anthu amene ali kumenekowo iwowo akuchita ali mchiphunzitso mwina chosemphana chimene chimafunikira nthawi zonse akhoza kubweretsa zachilendo ngakhale ku mpingo zimene zikhoza kukhala zolakwika ku mpingo kuja ndipo zimene zikumachitika masiku ano mwina anthu ena ndimakamba kuti amatha kuona kuti ah, uku akupanga chakuti ifenso tikhoza kupanga ndi anthu aja sadzera ku mpingo ngati kuno aa amakadzera ku sinodi konkuja ndikukachipanga chinthu chija chikamabwera kumeneko chimabwera ngati sinodi pameneno chabwera koma molakwika chifukwa cha zimene munthu wina waona zikuchitika pena n'chifukwa akukamba kuti apapa sinodi imatha kulakwitsanso pakuchita kwake kwa zinthu nthawi zina kapena imatha kulakwitsidwa chifukwa cha upangiri wina umene umatha kukhala wolakwika kotero sayenera kukhala lamulo la chikhulupiriro ndiyeno apa akukamba kuti kotero sayenera kukhala lamulo la chikhulupiriro ndi kachitidwe ka zinthu koma ayenera kugwiritsidwa ntchito ngati thandizo mu zonse Zimenebe ndikuona kuti sinodi ntchito yake ndi kuthandizira mu chimene chiyenera kuchitika mu mpingo. Tikakamba nkhani ya chikhulupiriro imene imakhala kuti ndi Mulungu amene akudziwa mwa iweyo kuti munthu uyuyu adza- idzafika nthawi adzakhulupirira amadziwa ndi mulungu koma sinodi ntchito yake ndiyongothandizira umoyo wa mpingo kodi mpingo ungayende bwanji kodi mpingowo ungayende bwanji munthu kuti usakhote ku chimene ukuchokera chifukwa ukakhota umakhala waluza masomphenya amene mwina mpingowo umene ukhali- ukhalikira koma zimatha kuchitika izi chifukwa chani anthu ena amatha kubwera amene amatha kulakwitsa sinodi mumachitachita anthu koma anthu samazindikira kapena munthu sangadziwe kuti sinodi yalakwitsa apa chifukwa chani chimakhala ngati chabwera ndi mphamvu pochoka kumene kuja nanga amati tidakambirana izi anthu titsatire izi ndino anthu amakhala alibe kuti angapite ndi chinthu chija amangopanga folo kuti ali sinodi yati tipange izi eh akuti tu mwakuti mwakuti anthu amangozeka kupanga pamene sinodi yalakwitsidwa mwina ndipereke chitsanzo mmene CCAP idalili ndi pano nzosiyana amene tidapita ku CCAP ngati ineyo mmene idalili poyamba ndi pano nzosiyana chifukwa chani kuti muonetsetse vuto likuchokera ku sinodi vuto labwera ku sinodi kuja ndiye kuti anthu uku sangaone sangaziwe kuti ili ndi vuto chifukwa chani lachokera kwa akuluakulu ndi zimene timafunika nthawi zonse tikhala osamala ndi chifukwa ndimakamba kuti chikabwera chinthu kwa tchetchi tiziyamba tapita mbaibulo kudako kambachi Chichokeredi m'mawu chifukwa pena amangotimangatu ndi kutimanga mkhosi tipange chakuti chakuti tipange chakuti chakuti pamene sichokera m'mawu koma tiziti akatiuza chinthu tithamangila m'baibulo tibwere ku acts uku chifukwa kumene kumene akutha zonse za sinodi imene e- ena ochitira ku acts uku kuyambira 15 ija mpaka 16 awo makamba za timilandu milandu mmene imayendera sinodi akukambira kumeneko Tizibwera m'Baibulo ndi kuona kuti kodi tingapite bwanji kutsogolo. Mwina pali funso kapena ndemanga, tisangokhala achetechete. Pali funso? Aines, zikumveka? Okay, ndali cha chabwino ndikupita pa mutu pa 5 pa paragraph 5 ipo pamene akunena kuti sinodi ndi mabungwe ayenera ayenera kukamba ndi kumalizitsa osati chirichonse koma icho chomwe chili chokhudzana ndi mpingo ndipo sayenera kulowerera nkhani za boma zomwe zikunena uh, zikunena zokhudzana ndi zokhudzana ndi dziko pokhapokha ngati agwiritsa ntchito njira yo, yo, yochepe- ah, yo ngati agwiritsa ntchito njira yodzichepetsa polemba kalata ngati adabwitsidwa kapena pongopereka malangizo kapena kusangalatsidwa mu chikumbumtima ngati ayitanitsidwa aboma chabwino timafuna mfunse kunena kuti kodi nkoyenera kunena kuti mpingo uzilolera zimene dziko likuchita nkoyenera chifukwa chani nkoyenera Kudzudzula. eh?
Kudzudzula ngati pena pake akuti podzudzula ngati pena paola wina chabwino nawo mpingo umagwira ntchito ndi anthu amene nso boma limagwiritsa ntchito Mhm. ndiye mpingo ukhoza kulowererako makamaka chifukwa cha anthu amene umagwira ntchito ku mpingo kuti asatengese chikhalidwe chimene makamaka boma likufuna kupotoza anthu

Tisakhale chete azimayi. Kodi nkoyenera mpingo kutenga gawo mbali ngati ya dziko mmene zikuchitika ngati mmene akuyankha enawo awu ti- tikuona bwanji? Mm.

tingalengeze bwanji tingoyerekeza mpingo unone boma silochita bwino tililembere kalata kulidzudzula apa apa apa apa lapita pamene apezeka labwera boma limene lotisangalatsa ifeyo likalakwitsa osalilembera chinthu

idali pachete maone uyu Livingstonia abwankhondo Eh? ndiyeno mwina titamaganiza momwe tikhoza kuyankha bwino funso ili sitingangothamanga tiyankhule chifukwa ngati mwayamba kuyankhula ndiye kuti muzingoyankhula mukadzafika pena posiya muzooneka ambali ndiye kuti mpingo uja tawupititsa mbali kuti "Ah, awa ndi a mwakuti mwakuti kaya wa koma nanga tingayankhule bwanji moyenerera chifukwa chakuti ngati ukufuna kuyankhula tingayankhule bwa- bwanji moyenerera kuti tisaonekere mbali ngati mmene zimachitikira masiku ano zoti likangolowa boma ili ena adakadyera kaya chibanzi kaya ndi chani kukamwa sayankhulaso
ya ndiye kuti tibwereranso pang'ono nkhani ya sinodi imene mwayilankhula iti kuti ndi imene ikhoza kukhala ndi mandate yolankhula zinthu kuboma ah, mogwirizana ndi atsogoleri mwanena kuti ah, sinodi ili ndi atsogoleri akulu a mpingo eti Inde. Ndi amene akhoza kukhala ndi mandate kapena kuti kuthekera womalankhula kuboma mosayang'anira mbali ya dera kapena ah, anthu amene awina chifukwa Wolamulira m'boma amakhala kuti akuchokanso m'matchalitchi. Tikatengera mmene amapangira mwina Livingstonia Synod, pamene ku Blantyre kuli olamulira dziko lino, a Livingstonia ndiye kuti amakhala kuti akudzudzula. Eti, mwina posakondwa ndi utsogoleri umenewo, mwinanso chifukwa kuti wina amene amaonekera kuti kutchalitchi aliko, membala amaonanso mavuto ena kumeneko. Chifukwa nthawi zina tikatengera mmene limapangira boma lathu kapena kuti dziko lathu mmene mwafotokozerapo, zosonyeza kuti umwinimwini wa mpingo ndiye kuti palibe. Paoneka kuti pali kusiyana kwa madongosolo a mpingo kuti ukhoza kuyima kudzudzula boma amangotengera kuti kodi membala wathuyo akuchita bwino mmene ndionera ine maganizo mwanga for example ngati mmene palili pano pa central region pali president wa pano ndiye kuti mwina nkhoma sinodi Ah, ikhoza pakhoza kukhala povuta zedi kuti idzudzule chifukwa chakuti paoneka kuti pali mamembala ochuluka ah, kapena kuti president wawoyo ndi membala wawo zimene zikutanthauza kuti sangamudzudzule papabuliki kulemba kalata koma mwina mwaderadera mwina mwachinsinsi koma zimene zili zolakwika Koma pamafunika kuti sinodi ikhale pa neutral igwire ntchito yoyenerera imene yosonyeza kuti ngati olamulira ngakummwera kapena kumpoto akalakwitsa alembe kalata ngati olamulira ngapano akalakwitsa alembe chani kuti mosayang'ana zakuti ndi wa mpingo umenewo molingana ndi mawu a Mulungu koma mmene zimachitikira apapa i think zionetsa kuti nzija munanena paja kuti ah, uzika ngati mchikhulupiriro zinthu zindakulera zika ngati mchikhulupiriro akadzalamulira wathu tidzamteteza ife pamene apa pasamakambe zoti zikhale ngati chikhulupiriro ya koma chikhale ngati chinthu chimene chikuyendetsedwa mwagulu povomereza ine maganizo anga ndimaona choncho kuti uyu zimachitika pakati pake pamene zimene zimachitika malawi muno sikudzudzula kwabwino ngati mpingo nkulakwitsa mpingo uyenera kuti usatenge mbali ya munthu wina koma itenge mbali ya anthu onse chimene chalakwika chikhale cholakwikadi chimene chakhozeka chikhale chokhozekadi ndithu akutero bra fati timazionanso kuti nthawi ija tikufuna tizikavota upeza kuti awa apanga endorse awa apezekanso mwina awo apanga endorse awa tiziti mpingo umapereka picha yabwino Kugawa tumene. Ine ndifunse funso swene Eh, zimene zachitika pompano eh? Yeah. bushiri wathawa kuchoka ku south africa Yeah. azibusa ena nkupanga press briefing akuti tufuna boma lithandizire bushiri apeze chilungamo ndiye kuti mpingo kukhala mbali ya bushiri wakhoza kapena walakwa. Chabwino, afunsa choncho funsolo kuti Bushiri nkhani imene ndiye yakhala ikulowa m'magulu mwathumu kunena kuti ayi mwakuti adathawa ndiye ena akunena kuti azibusa anakhala pansi amfumu ndi ampingo osiyanasiyana eh, Mhm. kuti akufuna kuti boma limthandize Bushiri kuti apeze chilungamo pa nkhaniyi ndi kuti nzolondola zimenezo
mwachidule nkoza kunena kuti poyamba poti anthu akuyang'ana ufulu umene timakhala nawo tikudziwa kuti tili ndi ufulu wachipembedzo ndiyeno abu- azibusa mbali yawo anaona kuti nkwabwino ifeso tisakhale pa ufulu wathu ah, tikhale pasi tipange press briefing kuti ifeso tionekere boma litithandize ndeno tikatenga gawo limeneli ah, azibusa sanalakwitse kuti iwowo amenyere ufulu munthu wawo kapena kuti mbusa mzawo ndeno pamano tikayang'ana ah, nkhani ya bushiri ndi malemba zikuoneka ngati pali kusemphana chifukwa chani mulandu wakuba chani zosafunika munthu anapereka mtima kapena kuti mtsogoleri ndeno kuuza boma kuti lilolerepo Ndiye kuti zi- zili ngati kuti boma tsopano likulimbikitsa chinyengo ku dziko lapansi Mm. kuti muthu amaba ndithu zikachitika ife tikutani tikuthandiza ndeno ah, kugawo ngati limenelo sikuti azibusawo alondola chifukwa kuti poyamba sanaunikire mlandu umene munthu wapalamula ndiyeno alowererera ndeno akadayang'ana molingana mmalembo akadaona kuti "Mm, mzathu uyu akuoneka kuti anasempha choonadi paja nkhani yake kwa nkhani yake sikuti tiimike chilungamo sikuti yolondola tikakhudzana mawu olotera tikuchokera kudziko kuba sikwabwino then zosafunikanso mtsogoleri ngati amene ujayo kuti azipanga money laundering azisokoneza chuma chimene chi- ya- cha boma safusafu ndeno ah press briefing iyo inde tikayang'ana kumaufulu aku dziko inali bwino kwambiri komano tikayang'ana pamawu ndi kuti azibusawo adaphonya chifukwa akadaunikira nkhani imene ikuyenda kuti nyofunikira boma li- lipange komene pamene kuti boma lichitepo kanthu kuti avomereze izi po once boma lavomereza chifukwa zili ngati kuti inenso nditadzapita ku dziko lino kuti ndakachita zosemphana ndi zitataku kwathu limatithandizira ndikuti pamenepo sadachite mawu a mulungu ndimafuna ndikambeko
chabwino akutero

Waukulu, ndikuona ngati kuti uh, abusa amene adapanga press briefing mwachidule adalakwitsa chifukwa ndi chani uh, tisatenge kuti poti kuti mwafulwa koma tiyang'ane cholinga chawo cha press briefing kodi amafuna akambe chani kapena kuti mutu wa press briefing yawo ndi chani eh press briefing yawo yolimbikitsa boma kuti likhale kumbuyo kwa bushiri kuti bushiri apeze chipambano eh pamene akadanena kuti boma litengepo gawo ofuna kuti chilungamo chioneke pankhani mwina idakakhala kuti press briefing yawo ndofunika kuti komayo alimbikitse boma kuti apeze chipambano ndiponso kuti bushiri akadakhala kuti ndi munthu woti mwina osauka kapena os- o- opanda kalikonse mawu kapena kuti makalata akadavumba pa nkhaniyi kuuza boma lomwelo kuti koma munthu uyu thana naye chifukwa atichititsa manyazi anthu amaina awo akadabwera ndi makalata osiyanasiyana kuti malingana ndipo kuti pakuti munthu walakwitsa ndipo thana naye chifukwa wachititsa manyazi dziko koma chikuti chifukwa choti bushiri ali nkudziwika pa nkhani zina zimene dziko kwambiri masiku ano kuyang'ana musazembe koma ndalama nchake abusawonso

Ndikukhulupirira kuti makalata akadavumba ndithu okhudza chidzudzulo pankhani ya Bushiri.
Akutero ayi. Ena azimayi ndiyankhule. Muzimana nakukhulira kuti mbalankhula kuwayenereza a Yesu nane. Nkhani ili azibusawo ndikhoza kubwerera kuti chifukwa chakulakwitsa ine ndinofika chifukwa chakulakwitsa kwa azitsogoleri awo akuvomereza zinthu zina zimene ngakhale mipingo yochuluka munawerenganso kuti kumatenga chinthu china kuchilowetsa mu mpingo chimene si mawu a ndani kodi a mulungu ndikatengera standi imene azibusawo ayima ndi chikhulupiriro chawo akuona kuti ayima pa standi yabwino koma ndikatenga mawu a mulungu ayima pa standi yabwino kamene mundimvetsetse chifukwa chake nchani ayima pa standi yolakwika akupanga zinthu mwachipwirikiti chifukwa kuphatikiza zinthu zakudziko muziphatikiza ndi mawu a mulungu zimene sizikugwirizana nawo ine ndimaona ngati mwina azibusa awa maganizo alufuna adziwe chenicheni chimene adalakwa bushiri nde boma liyike poyera chinthuchi kena kumanga kalondolondo ngati adalakwitsa bushiri aweruzidwe molingana ndi mmene adalakwitsira koma ngati akungolondola kuti angokhalira mbali imodzi kuti munthu poti ngwa ku malawi alufunika kuti angomutetezera pamenepo alakwitsa chifukwa ngati uko adathawa adathawa mulandu ndithu ndekuti adalakwa chifukwa munthu amene sadalakwe sakadathawa akadabwera kupempha chithandizo ku dziko lakwawo kuti akuluakulu mundizengere mulandu kuno koma ndithandizeni chinthu chioneke kuti sindalakwitsa kuthawa kokhako kudasonyeza kuti chinthu chidatani ndiye adachita ndi awo amene ayimira kukhala mbali yakeyo monga mwa dziko ngati munthu amene amakambira mbaleyo Tinganene kuti agwiritsa ntchito molakwika chifukwa si amene oima ndiwo ayi zimene n- akazembe aja nduna ndi zina zotero molingana ndi pologalamu yawo ayimirire munthu uja koma kumbali ya church alakwitsa kwa munthu akati achire limene amene abwere alape kuti akuluakulu ndalakwa mbuye ndikhululukireni ompempherere iyeyo kuti alape Ena fe, eh, afumu. mawu yanga sisi chosemphana ndi mwina kulonjera wa zikiri awo kuti atafika mawu amene adanena adanena kuti a chuma chonse ndachisiya uko chikhale ndipanga china ndiye kuti iye moyo wake suli pa chipembedzo mkuluyo bushiri sali moyo wa chipembedzo koma moyo wa ndalama chifukwa pa mawu amene adafotokozawo asonyeza kuti iye amafunitsitsa kuti angokonda ndalama osati chipembedzo tsono ndiye kuti ndi zoona kuti ukoko munthu amene adaononga tsono awa a tchalichi odala kuti so nafunika ochiteso into ziboma kuti lidale lithandizire chanjani yoda angukhape kuti kodi munthu amene adalani ndiye kuti odakadziwa ndondomeka Zingakhale zitani, koma zidziwikabe ndithu kuti munthu adachita zoipa. Chifukwa nanga si izi zimakhala za malumazi zimene zimamveka eti? Ena amanena kuti munthu ameneyo adapezeka kuti padasowa otsikana awiri, ana otsikana, asungwana eti, odasowa kumeneko. Ndiye otasowa, odakapezeka kuti ali m'tchalitchi mwake koma okufa. Eh? Chifukwa zimene zidafika ponena kuti munthu amene ofuna uthyola zidamveka kuti nzimenezozo chifukwa odafuna uthyola kumeneko nde amathawathawa ndi odafuna uthyola ndiye kuti munthuyu ali pa ndalama osati pa- pa- pa chipembedzo Chabwino. tsono akunoko ampingo alakwa apo pokha tisaname alakwa Polowerera nkhani zoti zosadziwika. ayi kenako nayikambira dala nkhani imeneyi chifukwa ika- yatithandizira kwakulu kuti chinthu ichi tichimvetse msanga Eh, sikuti tinangofuna kukamba za bushiriyo ayi Yeah. ali nkhani zambiri zoti tikhoza kukamba koma si nthawi yake inoyi koma imene nafuna kuti tithandizire kuti tione kuti titani apapa pafundo iyi imene akukamba kunena kuti Masinodi ndi mabungwe ayenera kukamba zinthu zokhazo zimene zikhudzana ndi mpingo. Yes. Okay? Sayenera kulowerera nkhani za boma. Ndiye mwina tikhoza kupereka chitsanzo kuti tikati nkhani za boma tikukamba chani. Nkhani za boma zili ngati izi zoyendetsa milandu ya ku khoti. Yes. Si ntchito ya mpingo. ayi. mpingo su sikuti amatenga abusa kuti inu ndiye muweruze nkhaniyi aa kuli me- malamulo awo majaji alipo ayenera azichita zinthu ngati zimene zija kumeneko osati ife ngati mpingo tizipita kumakachita zimenezi nde a- anena fundo ina kuti pokhapokhapo ngati agwiritsa ntchito njira yodzichepetsa polemba kalata ngati adabwi- adabwitsidwa okay? pamakhala zinthu zina mwina kuti boma ngati mmene zidalilimo choti boma lufuna uh, liyike malamulo okhudza abortion modzichepetsa titha kuwalembera kalata kuti koma izizi zili ndi mavuto awa awa nkupereka maganizo ako mmene zimakhalira osati kuti angotenga chimene achita nachi aa koma modzichepetsa kuwalembera kalata komanso kupereka malangizo anena choncho apo kapena kupereka malangizo kusangalatsa chikumbumtima, chifukwa pena umangofuna kuti mm, ndi- chikumbumtima changa ah, chikhale choyera ndilembe ndiwafotokozere kuti chilungamo ndi ichi muchigwiritsa ntchito kapena ayi zoti azigwiritse ntchito sizikhala mbali yathu ayi ife tasambira m'manja kumakhala ngati mpingo wasambira m'manja anthu aja kuti izi muchita nazo chilungamo chake ndichi zili kwa inu kumvera kapena ayi yeah so i think mpingo kumalawi kuno tiyenera tikhale osamala kwambiri chifukwa pena zimakhala ngati kuti mpingo ndi zipani nchinthu chimodzi kumakhala ngati zinthu ndi alimodzi ndeti pakabwera boma ili koma aliyense wo boma ili abwera wo aliyense ya akuluakulu tili ndi ntchito yambiri m'mipingomu yolalikira mawu a mulungu yophunzitsa anthu kumeneko yomakafikira ena ndi uthenga wabwino yomakachita ntchito zachifundo Koma zimene zija panopa mutati muone mpingo wazisiya wakomedwa ndi chani ndale zinthu za boma nde I think pamene pamakhala ngati pali danger Mundilole mwina ndikuchirechira yoda ndakashore bwene. Kulamu abuna kwambira awa. Mwachidule. Ine ndiona ngati kuti dziko linadakhala kuti atsogoleri athu sali ndi chidwi ndi ndalama koma ali ndi chidwi ndi mawu a Mulungu dziko lino zimene ndapeza mabuku koma kwambiri azitsogoleri athu ayang'ana ndalama chifukwa chake sakupanikizika kumapanga zinthu za ndale mundivomereza ine nthawi ya ah, makampeni anthu amaina awo pastor reverend prophet mwakuti mwakuti amatha kupemphera kupita ndithutsuluze kuti mulungu wake amanena imweyi kuti

Dzina la Mulungu ndi lenileni basi ndudza kuti ne mwayi mwaonetsa zakuti anthu amene aja mwinanso ma osa- osadziwa kuti dzina likutanthauza chani chifukwa choti ukufuna pamapeto pako upeze ndalama nde mwinanso kwakukulu ndikuona ngati kuti dyera la ndalama azitsogoleri limenenso lopangitsa kuti mwina asamankhule choona chenicheni zimene pamapeto pake tsopano ife ngati nkhosa kapena anthu amene timatsatira tipezanso kuti lomwe

M'bale Ndamanga, funso. Mwina ndi- ndikuonera kuti alaiki mphamvu muli nazo zodzanenera chifukwa chachani baibulo ngati sinodi yanu yachita china chosemphana mawu a mulungu inuyo muli ndi udindonso okawuza kuti akuluakulu mwachitazi sizigwirizana nchani mawu a mulungu zilibe kanthu kuti mabishopu angati akhale pansi nkupanga chiganizo koma ngati chiganizocho sichigwirizana ndi baibulo nchopanda mphamvu ndipo inuyonso simuli okakamizidwa kuchitsatira Hmm? Zikukhala ngati fundo yo- yo- youza anthu kuti aziukira ayi siku- sitikulimbikitsa kuukira ayi koma ngati mpingo wina uliwonse umayima pachulu nkumanena malamulo oti mu baibulomo sadakambe konkomwe kapena sizigwirizana ndi mawu a mulungu mwinanso zotsutsana kumene ndi mawu a mulungu zimenezozo Inuyo muli ndi ufulu kunena kuti ine sinditani sinditsatira. Mm. I think tikawerenga buku lomwelo chapter 20 amakambanso za nkhani yomweyo ngati za chikumbumtima yes? ufulu wa khristu ndi wa chikumbumtima kuti munthu suli womangika ndi malamulo a chipembedzo amene apangidwa ndi anthu ayi koma malamulo ake a mulungu

likalakwa chifukwa ambiri timango eya, kofunikira kutero eya, kofunikira kutero koma ndi njira yabwino ndi yo- yoliyankhula modzichepetsa paja likalakwa komanso ndi zinthu zake zoti zikukhudzana ndi m'busa osati chinthu choti chikufunika malamulo a mpingo patsogolo yankhula ayi talowera nkhani ya eni wake tathawa amene pa zimene malemba amafuna zikomo kwambiri apa ndiye mapeto a chiphunzitso chathu satembo mukuferenga tiyeni tipemphere atate mdzina la yesu tikulemekezani komanso kuthokozani kwambiri makamaka kuti taphunzira mmene tingakhalire, mmenenso atsogoleri angakhalire, chifukwanso cha udindo umene atsogoleri Mulungu okhulupirika ayenera kugwiritsa ntchito. Ndi pemphero langa kuti tamva, tithandizireni kuti tikhale mu zimene Mulungu mukufuna. Mudalitse makutu onse amene amva mawu awa kuti akhoza kukula ndi kubereka zipatso koma zoyenera kukondweretsa Inu Mfumu kumwamba. M'dzina la Yesu kupemphera, Amen.